aa kala tati inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene adodolido ndakonjwa ati leronso ndapeza danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka kumangalande muliko kaya muli bwanji tsiku la lero kukamba za ife tonse kuno ayi ndithu Mulungu akanatisungabe ndi moyo, sikuti pali kudandaula kwenikweni. Nkhani yavuta kwathu kuno ndi yomwe ija ya kolera basi. Eh! Wasautsa osati sewero achimwene. Mpakana pano simungakhulupirire kuti tikulepherabe kumupezera njira kuti kodi ndiye titani naye. Lero kalatayi andigulira sitampa ndi abwenzi a Obwande, Bwande Partners kuno ku Nyasalande. Abwenzi amene amati, Aaa iyayi, abale, tiyeni tichitepo kanthu. Tiyeni tipange limodzi limodzi. Obwandewa apitirizebe kuwalembera kalata achimwene awo a Dodolido. Tipitirizebe kuseka komanso kuiwala nkhawa. Kukhala sikoma kumeneku achimwene? Kopereka maluwa kwa anthu aluso akadapumabe. Osati tsiku loti Obwande atsamira mkono koma ndi kukokomeza, Ayi, sizinakhale bwino zimenezizi. Munthu amene uja amatisangalatsa kwabasi. Akuluakulu, tiyeni tiponyere limodzi limodzi anthu adye nyama pamaliro ake. Ayi, ayi, ayi. Za zii zenizeni. Ujeni. Sabata imeneyi tikhala ndi nthawi yokumbukira m'busa Chilembwe amene nthawi inayake uyu wakhungu la psuu ngati matimati a mtundu wa kabotoloyu atakwana adalimba mtima kumuuza m'maso muli gwaa kuti iwe maso ngati mabo nchifukwa chani ukuzunza mtundu wanga? Tikhala tomakumbukira nkhondo yomwe adaponya, mwazi umene adakhetsa kufuna kuti Nyasalande akhale ndi mtendere. Tikhala ndi nthawi yokhala phee kuunikanso kuti kodi zimene Chilembwe uja ankafuna ndi zimene zikuchitika panozi? Kodi atati adzuke pakali pano, akhoza kukondwa ndi zonse zimene zikuchitikazi? Kapena akhoza kudziguguda pachifuwa kuti, Mwina mwaketu tinadya mfulumira. Koma Nyasalande anali asanafike pa ufulu wodzilamulira yekha? Nanga achimwene, ndi ufulu wa mtundu wanji wopanda nawo udindo? Ufulu womangotola chuma cha anthu osauka, kupakulula ndalama za misonkho ya anthu, koma popanda chilichonse chochitika? Mwina nkutheka Chilembwe atati adzuke akhoza kulankhulapo za bungwe lothetsa katangale kwathu kuno. Akhoza kulankhulapo kuti aah kodi anthu inu kuchitika chani koma? Titati tikhale pansi tiunike bwinobwino kuti kodi kwa zilumika ziwiri zimene zapitazi kwachitika chani ku bungwe cholozeka kupatula ma drama amene akhala akuchitika kukhudza Marita ndi anzake. Nkutheka akhoza kukhetsa misozi Chilembwe kuti koma zoona mwazi wanga uja? Nakhetsela pa zimenezi? Ndikudziwa mmene ndakamba za bungwepo mukufuna kudziwa kuti kodi obwande, chikuchitika lero ndi chani pa nkhondo yolimbana ndi katangale kumeneko? Ndisaname achimwene, pomafika tsiku la lero ndine munthu wokhumudwa kwambiri amwene. Zimene zikuchitika sizimene ndimayembekezera ndipo ndikukhulupirira kuti sizimenenso Manyasa ambiri amayembekezera. Simungakhulupirire kuti kwa zilumika zingapo tsopano kwathu kuno nkhani tsopano yasintha. Yachoka. ku katangale kufika pa munthu. Panopa tikamakamba za bungwe timakamba za nkhondo zimene zilipo osati zolimbana ndi katangale ayi koma zolimbana ndi munthu basi ayi eh, koma Malitayo the pangolini eh, watere ayi koma pangolini watere ayi koma akuti akufuna kupanga zakuti kwa Malita kunena moona mtima achimwene mwina kapena munditsutsa ndi inuyo kutauni muliko koma kuno kwa Chafera mthengo timadzaona kuti nkhondo yothetsa katangale kwathu kuno Yachoka pa katangale, yapita pa munthu tsopano, ndipo palibepo kupita chitsogolo. Nthawi yochuluka ikupita, tikungoyankhula za munthu basi. Sindikudziwa kaya tikumachitira dala kaya kuti mwina mwake anthu adzipakula momasuka pamene abungwe atanganidwa ndi nkhani zokhudza adona Malita kaya mwina. Koma ndithu kwa zilumika zingapo tsopano Tilibe choti tingaloze kupatulapo macheza a munthu ndi mnzake pa thenifoni komanso mapolisi amajombojombo m'mawa kukasaka adona Malita ngati akukasaka mbava yoopsa kwambiri imene akaipusilira ikhoza kuthawa. Zimenezi ndiye nkhani zimene takhala tikutaya nazo nthawi kulankhulapo. Zonse zija zinkamveka zijazo, za achina Punjabu, mdziko ni wanu ndalama ndi wathu, zonse zija kuli zii! Sizikudziwika kuti tikulowera kuti. Kukuchitika chani? Anthu ambirimbiri ali ndi ma belo mthumba anangomangidwa ulere koma nkhani zawo pano tsopano tikuthamangira zilumika zingapo sizikumvedwabe ayi. Ndikudziwa mwina mudzifuna kudziwa kuti obwande mmesa kodi kumeneko munakhazikitsa mabwalo azamilandu ongona milandu ya katangale yokhayokha basi? Zikumveka choncho ndi anthu akutauniko koma sindikudziwa ngati adayamba kugwira ntchito. Zikuoneka kuti mwina mwake akadakonzabe kaye mapepala awo. Kunotu nkhani ya chidodo ndiye ee achimwene simungakhulupirire ayi kuti mapepala ena ake kuti atuluke ee kumakhala matatalazi ayi chakuti sichingayambe kaye e, tikufuna tikonze kaye mapepala kaye e, nde, nde, nde, nde kukonza mapepalako zimachita kukhala ngati kuti mwina mwake ntchitoyo agwire ndi mngelo Gabriele kuchokera kumwamba Kuchedwa osati sewero ayi. Changu kwathu kuno pa zinthu tilibe, sitichidziwa ayi. Nchifukwa chake zinazi zimangoiwalika. Anthu kungofika povomereza kuti aah basi tiyeni tizisiye mmene zililimu nanga tithawira kuti? Tikanasintha koma kachitidwe kathu ka zinthu. Chidodo pa zochitika za kuno too much. Pofuna kupanga chiganizo kumakhala bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Kaya chimakhala chadala kaya. Chiphaso cha unzika chenichenichi. Chatha nthawi yake yogwirira ntchito. Pakuyenera kuti patuluke china. Mauthenga onse okhudza munthuyo akadali m'makina a kompyuta a bungwe. Nkhani nkungolowanso pa makina ndi kutulutsa chiphaso china chatsopano. Koma amwene, munthu umadikira mpakana miyezi sikisi? Aaa, nkhani zake nanga ati ndi chani? Ayi amudikirebe sizinatheke iyayi, e, kuchitika madongosolo ena ake. Madongosolo a chani? Tikanasintha kaganizidwe koma. Lero mukawafunsa a bungwe lothetsa ziphuphu kuti kodi ndiye nkhani zonse zija muli nazo pati? Haya tikukonza dongosolo kuti tione kuti eh, tiyendetsa bwanji, mulandu uyenda bwanji. Zoona mwakhala nthawi yayitali bwanji mukuchita dongosolo? Haya awo bwande panopatu pangotha zaka ziwiri zokha sikuti nzambiri. Dongosolo mukadachita zaka ziwiri Koma choonadi chidzatuluka? Kapena tidzingomvabe nthano za Dona Marita the Pangolini ndi anzake, eh Marita, eh Marita, basi masiku ndikumapita? Tikanasintha zinthuzi koma zatopetsa amwene. Ah, iyayi, iyayi. Lero namagetsi wangayu kwa nthawi yoyamba m'chulumika zochuluka anandidabwitsa kuchita kunditanira pambali akuti bambo ine ee akuti takhalani apa ndimafuna ndikuwuzeni kuti munapangatu chiganizo chabwino ine ah chachaninso akuti choti nyumba yathu ino tidziphikira gasi ine "Ah." akuti makono kuphika kunaphweka kwambiri chifukwa cha gasi ngwabwino sutaya nthawi ngati imene umatayira pa makala kupepherera moto wake m'manja monse bi maso psuu nyumba yonse utsi okhaokha ngati mukusuta chingambwe ndangomuuza kuti a gasi ndi dirutu Tingothokoza a Community Energy Malawi, Ecogen komanso 265 Energy Limited mothandizidwa ndi boma la Japan komanso bungwe la UNDP Malawi. Anatithandiza amwene. Tinapenya. Kugwiritsa ntchito gasi ndi kophweka kwambiri komanso ndi kotchipha kuyerekeza ndi makala komanso nkhuni. Nthawi ya mvula ngati ino, ee zikanyowa kumakhala nobody can stop reggae tu. pamene gasi alibe zoti iyayi nthawi ya mvula ino nde moto kuvuta ayi ayi amwene koma za Chelsea mmene m'nyumba mwanga anthu akundisekera Ii! ayi zafika pondimvetsa chisoni mwamva ino ndafika pomadzifunsa kuti koma kodi ulendo uno tili ndi mphunzitsidi ophunzitsa anyamatawa kukankha chikopa kapena tili ndi ophunzitsa kuvina ka digong'o ayi sizoona zikuchitikazi mwamva tanyozeka tatukwatidwa koopsa mufuna titani koma mufuna kuti tigwe tigwe ndi ma ndi ma ndi ma ndi ma tv iyi kani ma ma ma ma ma bifi ma ma bi- ma bi- ma bibi kaya kaya zanu zimenezo chomwecho ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande mafuta kunyasalande sunga mpenzi